Тхыдэм и къудамэр нобэр зэрикӏыу лъабжьи мэхъу, къудамэуи къонэж. Япэм хуэдэу мэщхьэлъэ. Къыпыкӏэу щытари къыпокӏэ, къыкӏэлъыхъу къудамэри епӏ анэм быныр зэрипӏым ещхьыркъабзэу. Нало Заур. Нартхэм я зэманым уӏэбэжмэ, иджырей сурэтыщӏхэм нобэ адыгэ фащэкӏэ дызэджэр а лъэхъэнэ жыжьэ дыдэм псэуа дыкъызытекӏыжахэми щатӏэгъат, я напӏи къемыхыу, а зэманым нартхэм я щыгъамрэ иджырей фащэмрэ я зэхуакум лӏэщӏыгъуэ зыбжанэ дэлъми. Нэхъыжь дыдэу адыгэхэм пасэм щыгъуэ зэрахьа фащэм и сурэт зытету къагъуэтар Синд лӏыжьымрэ зауэлӏ ныбжьыщӏэмрэ я теплъэ зытещӏыхьауэ Ахътэныз хыдэлъадэм и ипщэ ӏуфэм деж минрэ щибгъурэ хыщӏрэ щы гъэм Сокольский Николай зи унафэщӏ археологие экспедицэм къигъуэтарщ. Дэ, нобэ адыгэ фащэкӏэ дызэджэр, И лъэ щытеувэпар епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэхэмрэ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и пэхэмрэщ. А лъэхъэнэ жыжьэ пасэрей лъандэрэ адыгэр зэпэщщ, зэгущщ, щыгъынкӏэ, фащэкӏэ, фэилъхьэгъуэкӏэ. Ауэрэ, ныбжьыр жьым хэту здэкӏуэм щыгъыныгъуэхэр, фащэхэр я щӏыкӏэкӏэ, теплъэкӏэ, къызыхащӏыкӏкӏэ. Къыхэщӏыкӏыкӏэкӏэ зиужьурэ хохъуэ. И зэхэлъыкӏэ, и зэхэтыкӏэ, и лъэныкъуэкӏэ гъэщӏэгъуэн куэд пыщӏащ фащэкӏэ зэджэм, ди нобэрей нэтыныр хуагъэпсащ адыгэ бзылъхугъэм и фащэм. Зыхуэбгъэфащэр уи фащэу жиӏащ адыгэм, дауикӏ адыгэ фащэр хабзэм къыдэхъуащ. Ди цӏыхубз фӏэрафӏэхэм я ӏэпэӏэсагъэкӏэ, ӏэпщӏэлъапщӏагъэкӏэ, набдзэгубдзаплъагъэкӏэ шу блэкӏым бзыпхъэ трахрэ данэмрэ дыщэмрэ зэхаджэу, зэхащэу, я дыщэидэр щхъэращхъэу фащэ екӏукӏэ дыкъахуапэт. Ноби диӏэщ, пасэрей ӏэужьым нобэр ежьу щӏэзыгъэувэж, адыгэ фащэр къэзыгъэпсэуэлъэж, Цӏыхубз фӏэрафӏэхэр. Апхуэдэщ фащэм и гуащэ Хьэцӏыкӏухэ Мадинэ. Мадинэ фащэр адыгэм и хъугъуэфӏыгъуэхэм ящыщ зыщ. Адыгэм сыт хуэдиз мыхьэнэ абы ириту щытар, нобэм сыт хуэдэ лъагапӏэ тетар. Адыгэ фащэр, фащэ зыщӏыжыр мэхъу мэхъу хэлъыра, сакральный смысл урысыбзэкӏэ жыпӏыщтмэ, хэлъыра. Ар тхыпхъэращ, ар фащэм и дыкӏэращ, ар фащэм и зыхэлъыкӏэращ, и фэр, къызыхэщӏыкӏа щэкӏыр. Фащэм и дыкӏэми зихъуэжа, къызыхащӏыкӏэми зихъуэжа, и фэми зихъуэжа. Ну, фащэр япэм хъыджэбз цӏыкӏур, хъыджэбз цӏыкӏур, ӏэщӏагъэм хуагъасэт, дыщэидэкӏ, дыщэидэ ӏэщӏагъэм, дын ӏэщӏагъэм, уагъэ-щагъэ щӏын ӏэщӏагъэм хуагъасэу щыта зэрыцӏыкӏурэ хъыджэбз цӏыкӏур. Шу блэкӏым бзыпхъэ трихти, хуидыфу щыта фащэр. Зэманми зихъуэжа, нтӏэ, иджысту япэм цӏыхубз нэхъыжьхэр мыдрей нэхъ цӏыкӏухэм. Мис ар щхьэусыгъуэ ящӏу дэныр, хэдыкӏыныр, жаӏэу щхьэусыгъуэр ящӏу зыбгъэдэсу щыта. Щызыбгъэдэскӏэ здэгуашэу щыта нэхъыжьхэм я дуней тетыкӏэр, я дуней еплъыкӏэр абыхэм тепсэлъыхьт. Мыдрей нэхъыщӏэ цӏыкӏухэм едаӏуэу щысурэ зыхалъхьэт ахэр. Мис апхуэдэурэ абыхэми я дуней тетыкӏэр. Я дуней еплъыкӏэр теувэт нэхъыжьхэм я нэхъыжьхэм ейм ещхьу. Урысыбзэкӏэ аргуэру жысӏэнщи, мис абдей инициацие хъыджэбз цӏыкӏум и инициациер мис абдейт щыхъур, щызыфӏэувэр нтӏэ. Мадинэ, мыбдеж упщӏэ уэстыну сыхуейщ. Уэ мис мы дэн, дэрбзэр ӏэщӏагъэр, ӏэпэӏэсагъэр сыт къызыхэпхар? Хэт щапхъэ пхуэхъуар? Дэ ди адэр, ну, сэ си шыпхъум и гъусэу дыздолажьэ, мы къызэрызэдгъэпэщрэ, мис мы ди ӏэщӏагъэ унэр къызэрызэдгъэпэщрэ зэгъусэу дыздолажьэ. Си шыпхъу Ленэ зы илъэскӏэ сэ нэхъ нэхъыжьщи, ар Мабзэ, мыдрей ӏуэхуэр сэ зызохуэ. Ди адэр елэжьу щыта, пхъэм елэжьу щыта. Иджыри ди, Урванщ си адэр зыщыщыри, ди унэм щӏэтщ абы ищӏауэ щыта диван, абы ищӏауэ щыта комод. Мис ахэр щӏэтщ ди унэ и щӏалэгъуэм ищӏауэ щытауэ. Итӏанэ си адэм и шыпхъуми упщӏэ ищӏу щыта, Быцинэ и цӏэри, си адэм и анэри цӏэрыӏуэу щыта, упщӏэ, упщӏэ дахэ ӏей ищӏу щыта абы. Абы и ӏэщӏагъэри и пхъу си адэм и шыпхъуми къищтауэ, ари абы и упщӏэ дахэ дыдэу ищӏу щыта, упщӏэ пыӏи ищӏу щыта, упщӏи ищӏу щыта. Апхуэдэу, апхуэдэу къытӏэрыхьа хъунщ, ген жыхуаӏэм хуэдэу ди. Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ жи Мадинэ. Ди адэм и лъэныкъуэкӏэ къытхуэкӏуа мис а ӏэщӏагъэр. Апхуэдэу фӏыуэ тлъагъуу, ӏэкӏэ тщӏыну зыгуэр фӏыуэ тлъагъуу. Школыр къыщаухым дей сабийм, ну, мащӏэ дыдэ сабийуэ зыщӏэр хэту щытыну хуейми, дапхуэдэ ӏэщӏагъэ къыхихынуми, сэри сщӏэтэкъым. Сщӏэтэкъыми, ауэ конфет, э, фӏы дыдэу слъагъути, пищевой институтым сыщӏэтӏысхьэнщ жысӏэри, ди университетым, химико-биологический факультетым экзаменхэр сагъэта. Арати, пищевойм сымыкӏуэу, химико-биологический факультетым сыкъыщӏэнэри, иджы къэзуха, иджы аспирантурэм сыщӏэтӏысхьэжри, си анэр къызэлъэӏут. Мис а кандидатскэр кӏуэцӏрыгъэкӏи, иужькӏэ сыт ухуейми щӏэ жиӏэти, кандидат лэжьыгъэр сухри, дипломыр къысӏэрыхьэжа иужь си мамэ естри, мис къэзухащ жысӏэри, си шыпхъум и гъусэу дыкӏуа. Къэдгъуэтыну унэ, ӏэщӏагъэ унэ дыухуэну дыхуейуэ. Мис мы ӏуэхухэм теухуауэ. Мис мы ӏуэхухэри иджыри сигу илътэкъым абы щыгъуэ, ауэ сыдэну сыхуейт. Сыдэну, сыбзэну, хэздыкӏыну сыхуейт. Апхуэдэу ӏэщӏагъэ унэ къызыӏутхри, дыущтэ Абэстей. Иужькӏэ хуэмурэ фащэм дытехьэжа. Япэ дыдэу фащэ ддауэ щытар, мис стилизованнэ жыхуаӏэм хуэдэу, ддыуэ щӏэддза. Си гугъащ мис апхуэдэу нэхъ фащэм нэгъуэщӏу еплъу щытымэ, хъыджэбз цӏыкӏухэр нэхъ къыхахынщ жысӏэу си гугъэу. Ауэ апхуэдэу зы коллекцэ, коллекцитӏ тщӏа иужь, Сыхуейтэкъым афӏэкӏа ар сщӏыну. Мыдрей фащэр зиӏисыр фащэм къарууэ иӏэр къызгуроӏуэт. Кӏуэцӏкӏэ къызгуроӏуэти, Къэсщӏэнщ, селэжьынщ, жысӏэри, фащэм селэжьу щӏэздза. Иджы нобэ, нобэ къэс солэжь. Илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ мэхъу фащэм дызэрелэжьри. Сыфӏэфӏщ, фӏыуэ солъагъу. Езым адэкӏи къытихащ. селэжьын сэ. Фащэ, Мадинэ. Апхуэдикӏэ уи псэм фӏэфӏт, уишэт абы, сытми, уэ езым укъыхихыжащ. Мадинэ иджы мис илъэс щэщӏым нэблэгъауэ Улэжь фащэм. Иджы нетӏи жытӏащ, и щытыкӏэкӏи, къызыхащӏыкӏкӏи, я дыкӏэкӏи зехъуэж. Зэманым зэрызехъуэжым хуэдэу, нобэ сыт фащэр къызыхэфщӏыкӏ щэкӏхэр сыт хуэдэ, Мадинэ? Сыт хуэдэ ӏэмалхэр къэвгъэсэбэпрэ? Лэжьыгъэр куэд мэхъури, щэкӏ къэзгъэсэбэпыр нэхъыфӏ дыдэхэм щыщ сэ къэзгъэсэбэпыр, е къэдабэ, е атлас, е шелк, щэкӏ къызэрыгуэкӏым теслъхьэну сыхуейкъым. Абы щхьэкӏэ щэкӏ нэхъыфӏ дыдэхэм щыщ къызогъэсэбэп, ар къэдабэ, атлас, шелк, иныкъуэм дей гипюр къызощтэ. ӏуданэ зэрыхэддыкӏхэри, щагъэ щыпщӏым дей, уагъэ щыпщӏым дей, дыщэидэ щыпщӏым дей, абы зэман зэманыфӏ ехьыр. Итӏанэ фащэр сыхуейщ фащэр хъыджэбзым щитӏэгъа иужь я унагъуэм къинэну, и пхъум илъагъуну, и къуэм илъагъуну. Итӏанэ сэри къыщысшэм дей мис мыхуэдэ фащэ дахэ къэсшэным щезгъэтӏэгъэнщ, жиӏэу. Ар ӏуданэр фӏыуэ къыумыщтэм, езы щэкӏыр фӏыуэ къыумыщтэм, ну, фэ тетынукъым. Щылъынукъым. Итӏанэ, нтӏэ, нэхъ. Щылъынукъым нтӏэ. Щэкӏым куэд иӏыгъщ, ӏуданэми куэд иӏыгъщ. ӏуданэри дэ, люрекс жыхуаӏэ ӏуданэри къыдогъэсэбэп дэ, ауэ нэхъыфӏ дыдэу сэ сфӏэфӏыр зэрыхэддыкӏынур ар дыщэ, дыщэ дыдэу ӏуданэра, дыщэ дыжьын ӏуданэ. Мис а апхуэдэкӏэ, апхуэдэ дыщэ дыжьын ӏуданэкӏэ хэдыкӏар илъэс щэныкъуи, илъэс нэхъыбэж, нэхъыбэжкӏ, нэхъыбэжкӏэ щылъыну нтӏэ. Нысащӏэм дэ ди лъэпкъми, адрей лъэпкъхэми нысащӏэм щатӏагъэу щыта фащэр плъыфэу щытт. Плъыжьыфэу? Нтӏэ, плъыжьыфэу щытт. Плъыжьыр иджы яфӏэдахэт, иджыи плъыжьыр лъым и фэщ. Итӏанэ пыӏэ цӏыкӏухэри плъыжьыфэкӏэ ящӏу щытакъым япэм. Пыӏэ пыӏэхэр зыщыгъыу щытар пщы уэркъ пщащэхэрат. Адрейхэм щыдэкӏуэным дей абыхэм къыӏэрахти, я пыӏэ цӏыкӏухэр щатӏагъэт. Плъыфэу зэрыщытын хуейр сытыт жыпӏэу щытмэ ара? Плъыжьыр дахэщ, плъыжьыр лъым да и фэщ. Итӏанэ нысащӏэр зэрашэу щыта и шыгу цӏыкӏум абы плъыжь, щэкӏ плъыжь тралъхьэу щыта. Абы нысащӏэр зэрыкъабзэр, зэрыкъабзэлъабзэр къигъэлъагъуэу щыта. Мадинэ итӏанэ пыӏэми куэд иӏыгъщ, пщащэм и пыӏэм, бзылъхугъэм. Итӏанэ Иджы ахэр зэмылӏэужьыгъуэщ мис я теплъэкӏи, я инагъкӏи, я цӏыкӏуагъкӏи, я щӏыкӏэкӏи. Сыт ар къызыхэкӏыр? Ну, къэбэрдей пщащэхэм пыӏэ нэхъ лъагэ яфӏэфӏу щыта къэбэрдей пщащэхэм. Мо псы, псы фӏыцӏэ ӏуфэм ӏусхэм я пыӏэ цӏыкӏухэр нэхъ цӏыкӏуу щыта. Мис мыхуэдэу мыр, митрэ жыхуаӏэм хуэдэу. Гравюрэхэм феплъыжыщтымэ, Паллас энд Гюльденштадт и гравюрэхэм феплъыжыщтымэ, абдей черкесские аристократы жиӏэу, цӏыхубзми, цӏыхухъуми мис мыхуэдэ митрэ пыӏэ ящхьэрыгъщ. Иужькӏэ мис мыхуэдэу нэхъ цӏыкӏу хъужа пыӏэр. Мис мыбы ещхьу. Мис мыбы ещхьу, ауэ къэбэрдей пщащэхэм мис мыхуэдэ пыӏэ Нэхъ, нэхъ ин яфӏэфӏу щыта. Пыӏэри зэрыжысӏащи, пыӏэр ящхьэрыгъыу, зыщхьэрыгъыу щытар пщы-уэркъ пщащэхэрати, абыхэм зыкъыхаӏэтыкӏыну хуейт, пыӏэхэри лъагэу яфӏэфӏт. Нэхъ лъагэу щытым пыӏэр нэхъ хэӏэтыкӏауэ хъут. Пщащэр щыдэкӏуэм, Пыӏэ цӏыкӏу щхьэрыгъыу щыта. И сабий япэ сабий къилъхухуи, пыӏэр щхьэрыгъыу щыта.

Шылэ хъарыр ар шылэм къыхэщӏыкӏыурат. Абы бахрома жыхуэтӏэрыкӏ сту ӏуадэр ар хъарурат. Ар ар ӏэкӏэ щӏауэ ӏуадэти, абы шылэ хъар и цӏэт. Дахэ дыдэт шылэ хъар. Шылэ хъар ӏэлъощӏ пщӏынуи зэман ихьын хуейт, итӏанэ арати, а ӏэщӏагъэри уиӏын хуейт. Ар пщӏыхуи Бэшэчагъэм хуигъасэт. Ну, дэтхэнэ ӏэщӏагъэми, мис абы хуигъасэт, дэтхэнэ ӏэщӏагъэми. И, ар пщӏыху, зыгуэр хэбдыкӏыху, уагъэ-щагъэ пщӏыху, ӏэджэм уригъэгупсысэт. Сэ сыфӏэфӏ, ӏей, а ӏэщӏагъэр сыфӏэфӏщ, хэбдыкӏыну утӏыса иужь, уэрэ, уэрэ фӏэкӏа зыри уи гъусэтэкъым, зыри уи гъусэкъым, узопсэлъэжыфыр. Магия жыхуаӏэм хуэдэу. Магия жыхуаӏэм хуэдэу. Апхуэдэу къысщохъу сэ, мис мы ӏэщӏагъэр. Уи акъылыр зэтесу, уигурэ уи щхьэрэ зэтелъу, уэ узыхурикъужу ухурегъасэ, пэжу, Мадинэ. Итӏанэ ар пщӏыху, ӏэджэ къыбогупсыс. ӏэджэм уогупсыс, къыбогупсыс. Дэ хуэдэу уи гъащӏэр щытыну хуейми, абы урогупсыс. И мис мы ӏэкӏэ пщӏым доӏэпыкъу. Мис а уэ узыхуэхъуапсэр къэбгъэхъуну хуейм, ӏэкӏэ бощӏ, хыбогъахъуэ мис мы пщӏыр. Ари абы и къару кърет, мис а уи гупсысэм къару къретри, узыхуейм хуэдэу ухуешэ. Иджы Мадинэ уэ узэгупсыс фӏы къомыр мысмыхэр бдыхукӏэ ехъулӏащ мы уэ уи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа фащэ щызытӏагъэр. Абы уэ фӏы хэплъхьэхэр, уи хъуэпсапӏэхэр псори, мис унагъуэ ихьэну цӏыкӏур къэсщтэнщи, мис мысмыхэр мыкӏуэду я унагъуэ илъыну адэкӏэ зы зым зым иритыжурэ абы гухэхъуэгъуэ къуиту уи ӏэщӏагъэм уролажьэ. Атӏэ. Мадинэ зэман дапщэ ихьрэ зы фащэр бдыну щытым, зы фащэ, бзылъхугъэ фащэ цӏыкӏур къэтщтэнщи? Зэманыр зэщхьӏэмэ, фащэм елъыта ар. Мис иджысту хыдодыкӏ дэ зы фащи, дыщэ ӏуданэкӏэ хыдодыкӏри, илъэс хъуауэ хыдодыкӏ. Иджыри духаӏэмэ, а хэдыкӏа хэдыкӏар къыхэдгъэжыжу бостейм тетлъхьэжын хуей, абы и зы мазищ ихьыну, уагъэр щӏауэ тедэжын хуей, иужькӏэ а бостейр езыр дыжын хуей. Мис апхуэдэ бостейуэ щытмэ, илъэсрэ ныкъуэрэ дыхуей ддыну, илъэсрэ ныкъуэрэ дыхуей зэману. Ауэ мис мыхьэр иджысту машинэ къыдогъэсэбэп, Машинэкӏэ хыдодыкӏ, ауэ дыщэидэ пасэрейм хуэдэу мыхьэри къыхыдогъэжри, машинэм хидыкӏа иужь къыхыдогъэжри, иужькӏэ тыдолъхьэж бастейм. Мыхуэдэу машинэм къыддэӏэпыкъуу тщӏыу щытмэ, Мазитӏ-щыкӏэ дощӏ зы бостейр. Пыӏэхэри фощӏ, ара, Мадинэ? Нтӏэ, пыӏэхэри. Гу лъыстащи, Мадинэ, мис мы и щхьэ цӏыкӏум тесым сыт абы и зы мыхьэнэ гуэр иӏэу щыт? Мобы бзу цӏыкӏу тесу щытщ. Нтӏэ. Мы цӏыкӏур? Бзу цӏыкӏур, ну, бзу цӏыкӏур зэрыжаӏэр дауэ? Бзу цӏыкӏу, итӏанэ, мыбы тесыр иджи бзу цӏыкӏущ, иджи хъыджэбз цӏыкӏур дэкӏуа иужь, И къызщалъхуа лъэпкъым йолъэтыкӏри, адрей лъэпкъым макӏуэ. Абы щхьэкӏэ мис мы бзу цӏыкӏухэри трагъэтӏысхьэ итӏанэ бзур, ар. Уэ фащэр езыр дэ хуэдэу зэрыщытыр? Фащэр езыр и кӏэр кӏыхьу, щӏым Тету щытщ. Уеплъыщтымэ, Жыгым цӏыхубз ещхьщ фащэм. Мадинэ. Нтӏэ. Жыгым изогъэщхь. Быду щӏым тету ущытщ. Цӏыхубзыр фащэ щыщыгъым дей уеплъыщтымэ, быду. Лъэбжьэ быдэ, лъэбжьэ быдэ иӏэу щӏым тету щытщ. Щӏыр, уафэр. Мис мыхуэдэ бзу цӏыкӏур ар щӏымрэ уафэмрэ пызыщӏэн-тӏэ? Фащэр, фащэр мис апхуэдэу, щӏымрэ уафэмрэ, щӏым быду тетщ, мы бзу цӏыкӏур къыщилъэтыхь хуэдэ, уафэм къыщилъэтыхь хуэдэ. Арати, абыкӏэ апхуэдэу зыпыщӏа мэхъур. щӏымрэ уафэмрэ зыпыщӏа мэхъу. Мис мыхэри тхьэмпэщ, ӏэщхьэтхьэмпэ жаӏэ. Иджыри дауэдэу нэгъуэщӏу зэрыжаӏэр, Мадинэ? Ӏэщхьэтхьэмпэм ира, тхьэмпэм ирагъэщхьри ӏэщхьэтхьэмпэ жаӏэ, и ныкъуэм бэлагъым ирагъэщхьри ӏэщхьэбэлагъ жаӏэ. Сэ сызытепсэлъыхьыну сыхуейр мис мы тхыпхъэрат. Нетӏэ, мис а мэгъу жыхуэтӏэр, сакральный смысл жыхуэтӏэр, мис ар тхыпхъэм хэтщ. Пасэрей ӏэщхьэ тхьэмпэ дэтхэнэ уеплъу щытми, мис а сурэтыжьхэм, тхылъхэм уеплъу щытмэ, пасэрей дэтхэнэ ӏэщхьэ тхьэмпэми, мис мыр къэплъагъуну. Мыбы уеплъу щытмэ, Мыр гуащэщ. Мис мыбы тетыр гуащэщ. Зыпкърыпхущтмэ, мыр щхьэ, мыр ӏэ, мыр анэм и бгъэ, мыр анэм и шэ, мыр лъакъуэ, мыр къыщалъху сабий, сабий къалъхура мис мыр. Мис аращ мэгъу жыхуэсӏэр. Мис мыр иджысту си дей къакӏуэ хъыджэбз цӏыкӏухэм фащэ зыдыну, фащэ ящыгъыу дэкӏуэну хуейуэ къакӏуэхэм мыбы и мыхьэнэр, мыбы купщӏэу иӏэр яжызоӏэри, фэ езым къэвгупсысыж, фэ фи тхыпхъэ къэвгупсысыжи, фэ фи тхыпхъэ фи фащэм фхутеслъхьэжын жызоӏэри. яфӏэфӏ ӏейуэ ящӏыр. Иджи иужькӏэ я бынхэм жраӏэжын сэ хъыджэбзым езым, езым игу илъ, езым и къару зыщӏэлъ тхыпхъэр къигупсыса иужь, а фащэр щитӏэгъа иужь, а фащэми къаруушхуэ къритыну абы. А и унэм щӏэлъ фащэми, къару къритыну и унэм, и унагъуэм, и сабий, сабий къалъхуахэм. Мис си деж щолажьэ зы хъыджэбз, дэмыкӏуэ щӏыкӏи си деж щылэжьа. А фащэ хуэддри, а фащэр щыгъыу дэкӏуащ иджы хъыджэбз цӏыкӏу иӏэщи, Мамэ, кхъыӏэ, къысхудэхи сегъаплъ си фащэм, жеӏэри. Фащэ пщыгъам жиӏэу. Къытехри, куэд ӏейрэ емызэшу йоплъ, жи. Къызолъэӏу, ӏэджэрэ къызолъэӏу. Мис абы къаруушхуэ щӏэлъу къысщохъу сэ. А хъыджэбз цӏыкӏуми езым къигупсысыжауэ щытмэ, и тхыпхъэр нэхъри Нэхъ тӏуа къару щӏу, иӏэу. нтӏэ, нэхъ, нэхъ къару кърет. Адыгэм къыдекӏуэкӏ тхыпхъэхэм ящыщщ. Нтӏэ. Мэ, итӏанэ лъэпкъ къэс езым я тхыпхъэ яӏэжщ. Нтӏэ. Ярамыт, да. Ана, мыр дыдейм ещхьу пӏэрэ? жысӏэурэ нэгъуэщӏ фащэхэми щызолъагъу, Сыту пӏэрэ а къызыхэкӏыр? Лъэпкъ къомым мис я тхыпхъэм хэт элементхэр яӏэщ, зэщхьу яӏэ, ауэ зыхэлъыкӏэр, я зыхэлъыкӏэр зэщхькъым. Лъэпкъ къэс езым къигъэщӏыжа и зыхэлъыкӏэн хуейр и гупсысэкӏэкӏэ, и гупсысэ елъытауэ. Нтӏэ. Мыри къыдекӏуэкӏыу щытащ ар амэдзми. Мис мыри къыдекӏуэкӏыу щыта нтӏэ, бгъэм де фӏалъхьэу щыта, мис мыхуэдэ цӏыкӏухэр мыбы макъ ищӏу, мыри оберег жыхуаӏэм хуэдэу макъ ищӏти, нысащӏэр щыкӏуэм де и макъым мис а ӏейу хъуар ӏуигъэкӏуэту щыта нтӏэ. Зыхуэбгъэфащэр уи фащэу жеӏэ Мадинэ адыгэм. Иджы дауикӏ фащэр хабзэм къыдокӏуэкӏыр. Мы фащэр дуней псом ялъэзыгъэӏэсхэм уащыщщ. Мы фащэхэр бгъэлъэгъуэну хамэ къэралхэм ущыӏащ. Иджы абы щыӏэ Адыгэхэри къызощтэ, мыдрейн хамэ лъэпкъхэри къызощтэри, дауэ къащыхъурэ мис мы фащэм епла нэужь? Умыгъэщӏэгъуэнкӏэ ӏэмал иӏэкъымэ. Нэхъ уигу къинэжа? Сэ апхуэдиз илъэс хъуауэ сролажьэри, махуэ къэс сфӏэгъэщӏэгъуэн фащэр, махуэ къэс. Абы япэ дыдэу ӏуплъэхэми ӏейуэ яфӏэгъэщӏэгъуэн мэхъур. Зэпаплъыхьу Щӏэупщӏэ иӏэу, и хъуреягъыр къауфыхьу. Мис апхуэдэу бгъэдэтщ фащэм. Нэгъабэ Катар, Дохьэ сыкӏуауэ щыта сэ фестиваль екӏуэкӏыу, арт-фестиваль жиӏэу екӏуэкӏыу. Абы сшат зы цӏыхухъу фащэрэ цӏыхубз фащиплӏ сшауэ щыта. Абы цӏыху куэд ӏей къекӏуэлӏауэ щытат. Иужьрей, иужьрей махуэм. Показ хуэдэу, фэшн хуэдэу къэдгъэлъэгъуэн хуейт фащэри, сегупсысу сщыст мы цӏыхухъу фащэр зыхуэфэщэн, зыщезгъэтӏэгъэнур хэт жысӏэу. Зэдгъэцӏыхуауэ щытат абы художницэ Одессе щыщу художницэ Ирэ и щхьэгъусэ. Хуэзгъэфэщат. Мис Пӏату жиӏэу и цӏэу хуэзгъэфэщат. И цӏэри дыдейхэм ещхь. Пӏату схущитӏэгъэну пӏэрэ фащэр къигъэлъэгъуэну? жысӏати, сеупщӏат Ири. Езым къызжиӏат жи, Гъэлъэгъуэн хуейуэ щытымэ, щызигъэтӏэгъэну пӏэрэ фащэр? жиӏэу ӏейуэ ехъуапсэу къиуфыхьу щытащ, жиӏэри. Щезгъэтӏэгъауэ щытат иджы дахэ дыдэу, дахэ дыдэу фащэр

Щитӏэгъэну хуей ӏэкӏэт щӏалэ жьыгъэ кӏэрылъхэри ягъэщӏагъуэ. Иджы зы мазэ ипэкӏэ Иорданием сыщыӏа Ныбжьыщӏэ Хасэм дырагъэблагъэри, абыи щытщӏа выставкэ, тӏо щытщӏа Яфӏэфӏщ иджы Иорданием я музейми, мис иджыблагъэ къыдэпсэлъахэщ, хуейщ выставкэ тшэуэ дгъэлъэгъуэну. Абы я нэм щӏэплъагъуэр сыт, Мадинэ? Абдей къауфэрэзыхьу фащэр щытхэм. Сэ согуфӏэ абыхэм щхьэкӏэ. Согуфӏэ сэ езым си гур хэхъуауэ зэрыщытым, зэрыщытым щхьэкӏэ. Иджыи согуфӏэ, иджыи иныкъуэм дей сыхъуапсэ хъун. Мыбыхэм иджысту мыр япэ дыдэ къэгъуэлъэгъу, япэ дыдэ ялъагъунущи, мыбы я гум щыщӏэнур сощӏэ. Ар аргуэру уи гум щыщӏэну хъуэпсэгъуэ дыдэ. Иныкъуэм дей сохъуапсэ, апхуэдэу япэ дыдэ зылъагъухэм. Унасыпыфӏэу зыболъытэж. Фащэ щызытӏэгъам и ӏэпкълъэпкъым ар кӏэрилъхьа нэужь, си фӏэщ хъуӏым сэ абы зы мыхъумыщӏагъэ гуэр хуэщӏэнуи, зы емыкӏу гуэр къихьыфынуи. Фащэ щыптӏэгъа нэужь уи пкъыр нэхъ захуэ мэхъур. Моуэ уи пщӏэри нэхъ лъагэ мэхъу. Уэ пхуэмыфащи, гъунэгъуи зыхуэпщӏынуӏым, зыгуэрым хуэмыфащи, зыри епщӏэфыну къысщыхъукъым. Къаруушхуэ щӏэлъщи ара а нобэ дыгъуасэӏым къыщагупсысар а фащэр куэд ӏей щӏа. Абы щыӏэ къару щӏэлъщ. Къару щӏэлъщи, а щыптӏэгъа иужь ар зыхыумыщӏэнкӏэ ӏэмал иӏэкъымэ. Дапхуэдиз илъэс къыдэгъуэгурыкӏуа а фащэм? Мис абы дапхуэдиз къару иӏэ? Мис а къару псор? Къыӏэрыхьэнут, мис ар зыщызытӏагъэм мис а къару псор иӏэну къыӏэрыхьэну ара? Зыгуэр уи лъагъуэ щрикӏуэм деж пщӏэр нэхъыбэ мэхъур. Дауикӏ, джы уэ мис мы уэ бгъэдэлъ щӏэныгъэр дыкӏэ и лъэныкъуэкӏэ къызэрыхэбдыкӏ елъытакӏэ, щэкӏ къызэрыхэпх елъытакӏэ уэ уи лъэужь ирикӏуэну гъэсэн цӏыкӏухэр уиӏэ? Иджысту сиӏэкъым. Ауэ си мурадщ згъэсэну. Си мурадщ школ къызыӏусхыну. Сыхуейщ, сэри сыхуэхьэзырщ. Мис иджы, иджы сыхуэхьэзырщ сэ сщӏэхэр хуейхэм, зыхуейхэм естыну. Дэтхэнэ лъэпкъми и ӏэпкълъэпкъым хуигъэфащэ фащэм хабзэ иӏэщ. Дэ ди анэжь, адэжьхэм